onye Igbo Chukwu gọzie gị n'ego kama ị ga-arụrụ obodo gị chọọchị rụọrọ ha hospital ọ na-agba m anya mmiri dịka onye Igbo na chọọchị ka hospital n'ala Igbo isiokwu m n'ụbọchị nke taa bụ ofeke anyị ga-eweta ofeke ka ngwugwu ụgba tọọ ya ka anyị mara ihe dị ya n'ime mana anyị ga-ebu ụzọ fọtụ ya aka onye Igbo achọrọ m ka ị mara na onweghị ebe ofeke na-adịghị n'ụwa enwere ofeke na China enwere ofeke na India enwere ofeke na Hong Kong enwekwara ofeke na Asia ọ bụrụ na onye China pụta ụwa a dịka onye China ya jụ ihe ọma niile dị n'ala China jụ omenala nna ya ọ wụ ofeke ọ bụrụ na onye India ndị nna ya wepụtasị ihe ha ji agodo chi ha otu ha si agodo chi ha onye india na-amaghị omenala ndị india ọ ofeke biko anyị atọọla ya ka ngwugwu ụgba ka anyị mara ihe dị ya n'ime mana ị ga-eji ntị onye igbo na obi onye igbo ka anyị were ofeke weleta ya ụlọ maka na izu ka mma na nne ji na a ga-esiri ụlọ mara mma pụọ l'ama aha m bụ nkwachukwu ojagbọ a na-akpọ m Ojiọfọ abụ m onye Olokoro nke dị na Ọmahịa n'ime obodo nke Chineke Igbo mma mma nụ ofeke mgbe ahụ ọ na-eme ebe ndị Igbo zukọtara ewepụta ọjị otu onye ala azụ ọ ofeke mgbe ahụ na-eme ewepụta nzu a na-ama nzu o ruo gị aka ị maghị otu esi ama nzu ị gaghị agodoli ọfọ ị gaghị agodoli ọjị ị maghị otu esi eji ose ọjị asachi ụjọ ị wụ ezigbo ofeke ekelere m ọha nwe eze ekelere m igbo bụ igbo ekelere m ndị chiri echi n'ala igbo ma ndị dibịa na-agba aja ma ndị na-agba afa ma ndị mgbọrọgwụ ma mkpa akwụkwọ ojiọfọ si onye chiri ya zere ọ ga-adịrị igbo la mma otu ihe ọjọọ mere ndị Igbo n'oge dị ka ugbu a bụ ọtụtụ ndị Igbo bụ ofeke ọ bụrụ ha na ị bịara ụwa l'ala Igbo ihe ị bịara wụ ka ị nọchie ama mee ka ọ ga akụkọ Igbo onye ga-akọrọ ụmụ anyị ka akọrọrọ ụmụ ụmụ anyị ka akụkọ anyị hapụ ịla dịka ndị Igbo ndị Igbo na-atụ ilu si atụọra ọmara ya mara atụọra ofeke ọ dịghị ihe kacha ewuta dibịa n'ụwa a karịa na ofeke chịrị ya ọchị ndị nna anyị ha sị na nwunye dibịa nwụọ n'afọ ime na ofeke na-achị ya ọchị ọ na-ewute dibịa onye ọbụla ma onwe ya dịka onye Igbo na-emere ofeke ebere ị nọrọ dịka mmadụ ma ị kọghị akụkọ ala nna gị i bughị ala nna gị n'obi ị naghị achọ ọdịmma ala nna gị ị wụ ezigbo ofeke ma ọ bụghị ma anyị nwa bụ ndị igbo bịara ụwa n'ala igbo ma ọ anyị kpara ụka igbo ọ bụ anyị nwa ga-ememe igbo aka ofeke a ga-adịkwana na mmemme ya biko ọ ga-adị mkpa dịka onye igbo ụwa ọ wụ na i leme onwe anya na ndụ gị dịka mmadụ ga-amata ee na eziokwu n'eziokwu n'ezie na ị bụ ofeke nwanne chigheta azụ ka i mee omenala igbo ka ọ dịrị igbo la mma oji ọfọ kelere igbo igbo mma mma nụ